ndewonu ndị ebe anyị ndewonu ọ bụ nwa unu nwanyị ihedi nwa afọ igbo abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ahụike ndị igbo n'ụbọchị nke taa ihe anyị ga-eletụkwanụ anya wụ ihe a na-akpọ afọ na-arịgo n'obi maọbụ nke ndị oyibo na-akpọ hiatus hernia. Okay, so or hiatal hernia. Okay, so yeah, hiatal hernia ọ na-emekwanụ ọtụtụ ndị mmadụ ọ na-eme ọtụtụ ndị mmadụ so this hiatal hernia ọ wụkwanụ mgbe akụkụ afọ mmadụ right mgbe akpa afọ akpa afọ ebe ahụ irie nri ya osi na ihe a na-akpọ opi nkọlọ maọbụ the esophagus ga-abịa banye na akpa afọ wụ the stomach so mgbe part of the stomach pushuru through bịa gafeta ebe o kwesịghị ịnọ bata ebe a na-akpọ diaphragm ọ wụ muscle ị na-eku ume muscle ahụ n'ebe elu obi gị ebe a wụ the diaphragm so mgbe part of the stomach ahụ akpa afọ batara si n'ebe diaphragm ahụ nupụta bịa nọrọ ebe ahụ o kwesịghị ịnọ ọ wụ ya wụ hiatal hernia so enwere m picture ihe onyonyo m ga-ezi lekwe ọ bụ na ị ga-ahụma ya nke a wụ nnọọ ebe ihe a wụ the diaphragm that muscle ọ ya nọ here ihe a the esophagus irie nri si lofee ya ya osi ebe a bata bifo ya abatazie na afọ gị you know so ọ bụrụ na ị ga-ịhụ afọ afọ bụ this part nọ here ị na-ama ma ọ dịchakwa ma ị na-ahụmakwa ya nke ọma ebe a so ya si n'ebe ahụ ya abata n'afọ Okay. So um, esophagus, enwenu the diaphragm, bụ the muscle ahụ ị na-eku ume muscle ahụ ị na-enotisi na-emuvu up or down ma iku ume n'elu afọ gị ya wụ the diaphragm. So then

ọkwa muscle too or valve you know dịka irie nri ya omepe nri banye ya omechie so o nwegasị kọndishọn ụfọdụ mmadụ na-enwe dịka nke anyị kwuru n'ụbọchị gara aga or izuụka gara aga bụ gastroesophageal reflux disease bụkwa na sphincter ahụ bịara bịa dị

stomach ịhụna ya ọ wụ akpa afọ akpa nri so e, lekwa otu o si si si n'ebe diaphragm ahụ nupụta here si agwara m gị na the junction nọ there ọ wụ ebe the esophagus maọbụ opi nkọlọ maọbụ um tube ahụ nri na-esi agafe ebe ahụ ya na afọ bịara join a na-akpọ ya um, hiatus ọ ebe aha ahụ hiatal hernia si bịa okay ebe aha ahụ si pụta so akụkụ afọ ahụ bịa nupụta si ebe ahụ gafeta lekwa ya ebe a ọ ya wụ hiatal hernia okay alright so ugbu a anyị akọwachana ma bịa describe ihe bụ hiatal hernia alright so olekwanụ some of the things nwere ike ịcause hiatal hernia enwere lot of things nwere ike ịcause hiatal hernia enwekwa you know genetically enwekwa ndị agbụrụ ha gasị e, o mekwara nna ya o mekwara nwanne ya okay you know but some of the things nwere ike ịcause ya some of them wụ some things that I nwere ike imenwu avoid or fix nwu some of them nwere ike anyị agaghị efix nwu we may not be able to fix so um nri bu oke fat nri bu oke abụba okay so nri bu oke abụba nwere ike ilidikwa na that because ị ma mgbe those muscles bịara bịa dị weak dị loose afọ ahụ nwere ike pụta you know akụkụ afọ ahụ bịa nupụta si ebe diaphragm pụta alright so nri nwe oke abụba ibu oke ibu okay ibu oke ibu nwekwara ike ime ya affect alright old age ịbụwa dimkpa nwekwara ike ime mmadụ enwee hiatal hernia ị ma so mmadụ metawa dimkpa muscles ahụ nwere ike bịa ike agwụ ya ka ọ gaghị adịchamazi strong um, ịṅụ oke mmanya dị caffeinated you know so mmanya dị caffeinated bụ such drinks dịka mm, minerals you know ụfọdụ na-akpọ ya soda okay. so those things you know ọ dịghị mma for for the ihe a esophageal sphincter ahụ so o nwere ike iluzincha those things so then you know akụkụ afọ ahụ agafetazie bịa nọrọ ebe o kwesịghị ịnọ um, ịṅụ siga cigarette ise anwụrụ ọkụ that thing dị bad please ọ bụrụ na ị na-ese anwụrụ ọkụ ma ọ bụ na ị ma onye na-ese anwụrụ ọkụ biko biko jisi ike lema otu ị ga-esi kwụsị ya because um, nsogbu ọ na-acause nsogbu ọ na-akpata ọ gafere oke ọ wụdị a gadịghị ịgụtanwu ya agụta sef ọ poison ka ha tinyere n'ihe ahụ na-ere they just wanna sell okay ọ just ka e ree ahịa okay ndị ahụ na-eme siga gaa jụọ ha na family ha ha anadịghị aṅụ ya because ha ma ihe ha tinyere inside um, so o nwekwa ụfọdụ ọgwụ gasị some ọgwụ nwere ike ịcause ya you know so onye na-aṅụ ọgwụ ya checkie the side effects but you know mgbe ụfọdụ before doctor enye gị ọgwụ ọ ga-eweigh the risk and the benefit so okay so anyị ekwutucha n'ihe ndị nwere ike ịkọ ịnụ ịkpata ya or ịcause ya so olekwa otu ị ga-esi hụ mmadụ ga-amara maybe na o nwere ya so ọ wụrụ ọkwa some of those things na-eme ma for onye nwe um, esophageal reflux disease ọkwa kind of the same you know, things ka ị ga-ahụ so e nwere ike ime ya mee ka nri onye ahụ riri eri ọ pụtara remember muscle ahụ na-adịla weak so because na that part of the stomach akpa afọ nupụtara si ebe hiatus nupụta so ya emezie that lower esophageal sphincter adị loose dị weak so then nri mmadụ nwere ike rie nwere ike pụta then dysphagia so mmadụ nwere ike rie nri ya na-enwegasị obi ebe a na-afụ ya ụfụ ma ọkwanụ dysphagia na ị nwere ike ọ ga-ekwe agafe ọfụma i rie nri ya dịka ọ hagide na ọ na-adaba ọfụma so o nwekwara ike bụrụ ihe o nwere ike bụrụ hiatal hernia kpatara ihe ahụ ibi oke nkọ nke belching nke nwekwara ike because gas na-achọ ịpụ from there um pain like i said mmadụ nwere ike na-enwe pain ebe a ụfọdụ sef o nwere ndị na-eme ya dịka ha iku ume a na-ara onye ahụ sef you know so mgbe ụfọdụ sef mmadụ nwere ike richaa nri ya dịka ọ na-adị difficult for the person iku ume ya dịka ọ na-ara ya ahụ iku ume so then ọ iji nwayọọ like erila nri ebe o buru ibu um because already nsogbu dị ebe a nke nsogbu dị nsogbu dị ebe afọ ahụ na ebe elu afọ okay so remember na ya muscle e ji eku ume nọ there so then plus nke akpa nri nọ there so ọ ga na-eme ma iku ume affect alright um so yeah like i said obi ga na-enwere ike na-egbu onye ahụ mgbu um mgbe ụfọdụkwa o nwere ike mmadụ onye ahụ ripụ nri ozugbo i ripụrụ nri ga-enwewe that it's like a, you know ị dịchaghị comfortable maybe you the pain you know nwere ike na-eme gị mgbe ahụ you know even ị nọrọ sef ị nwere ike ịnọrọ let's say na i dina n'ala dina n'ala like flat you know dina n'ala flat otu o nwere ike nye onye ahụ nsogbu alright so e nwegasị some things a na-eme you know dọkịta nwere ike gaa nyoo were ihe onyonyo nyoo ka ọ dị sure mara ma onye ahụ o nwere hernia mgbe ụfọdụ sef without the, that even though doctors ha ga they they will always do a test ka a confirm ọ but from ihe onye ahụ na-akọrọ gị na-emegasị ị nwere ike nwee idea na ọ ga-awụ that hiatal hernia but ọ bara uru na e mekwara test ka a confirm ok um then cheki ihe onye ahụ na-erigasị alright o nwere ike onye ahụ manejie ihe ọ na-eri o nwere ike ya dị feel better alright so iri nri erila oke nri buru ibu at one time just i rie nri i ritụ gị akwụsị ka ọ hapụ ibu oke ibu oke you know ga-abịa abịa nyegide mmadụ ebe a you know bịa nyezie nsogbu remember ma afọ akpa afọ ma opi nkọlọ you know the tube and then diaphragm eji eku ume so ihe ihe ihe ha atọ ha na ahụ ebe ahụ ka ihe niile ahụ nọ ị ghọtago so i rie nri erila ya ebe o buru ibu then erila nri um, erila nri for three hours before gị alaba ihi ụra so let's say ọ bụrụ na ị riri nri ebe 7 abalị okay um, and ị na-achọ ịlaba 10 o'clock abalị okay so erizila nri ọzọ so nye onwe gị after i richara nri abalị nye onwe gị ebe 3 hours before gị alaba so adịla eri i ripụ nri gị alaba so o nwere ike ime gị ị ga-efeel good you know symptoms ndị a dịka nri i riri ọ na-apụta nwere ike obi ahụ fụwa gị ụfụ you know those things nwere ike mee happen nke and i ripụ nri agala iripụ nri gaa dinara ala because ị ma gravity na-help so at least i ripụ nri nọrọ ọdụ makwa na o nwee ihe ị na-eme gagharịa ka nri ahụ nwere ike dapụ ọfụma before gị ehi ụra welitekwuo bed gị ka o were maybe pillow nke um, tinye n'akwa you know bed wakwa tinye ya ka ị nwere ike balance ya ọfụma welite isi gị elu ma ị na-ehi ụra ka ọ hapụ ịdị flat and then ọ bụrụ na ị buru oke ibu you know jisie ike na-agagharị eme exercise you know na-ekeep onwe gị busy dị busy you know na-emegharị ahụ ọfụma then erila oke nri ka onye ahụ lee ma ọ ga-awụchatụ ọ ga-enyekwa aka and then um, onye ahụ ọ bụrụ onye na-emekwa exercise ọ i mewe exercise emena nke ga-adị too much okay i mee nke ga-adị too much right o nwekwara ike ịkọsụrụ mmadụ maọbụ ime ya aggravate the hiatal hernia okay so remember ihe ndị a bụ muscles so ị pull ihe dị too heavy o nwekwara ike ya push kwuo ya forward you know, ya pụtawa that hiatal hernia so mmadụ nwere ike inwetakwa through something like that um, so then iyi efe eyila efe dị too tight okay eyila efe dị too tight alright and then um, enwegasị ọgwụ but a bịa n'ọgwụ i always recommend na ị gakwuru onye dibịa bekee gị ka o nyere gị aka n'ọgwụ enwegasị ụmụ ọgwụ like m kwuru mgbe ahụ m kwuru ihe gastric esophageal reflux disease ekwutugasịrị m ọgwụ ma ndị a na-akpọ anti-acid you know ma ndị a na-akpọ proton pump inhibitor so you know some of those medications you know um, ha nwere ike help but again gakwuru onye dibịa gị ka o nye gị aka mara ọgwụ nke ga-adịrị ahụ gị mma okay so then eh, a na-enwekwa surgery ọ bụrụ na onye ahụ metụgasịcha ụmụ ihe ndị a ọ bụrụ na o nyebeghị aka ọfụma

um, a bịa were weta ebe afọ ahụ ebe elu afọ ahụ a bịa wrap were ya wrapụọ around the esophagus you know around that open collar so ebe elu afọ ahụ you know so ha bịa ha eweta ya bịa wrapụọ ya around the esophagus even ọ na-ehelp to mee ka that lower esophageal sphincter ka ọ dịtụkwuo tight okay so but eh, doctor ga-akọwachara gị onye dibịa ga-akọwara gị maka the surgery okay so maka ha nwee different types e nwere nissen fundoplication you know, nwere um, um, nke ha na-akpọ toupet fundoplication so dependiri how a wrapụrụ ya ma a wrapụrụ ya all the way through ma ọ kwanụ kind of you know not all the way through you know but also onye dibịa ga-akọwara gị maka nke ahụ um so otu a ka m ga-akwụsịkwanụ taa maka ihe gbasara hiatal hernia again ọ na-emekwa a lot of people oh. so ọ na-eme a lot of people ọ dị very common okay so ọ bụrụ onye na-enwegasị ụfọdụ ụmụ symptoms ndị a m kpọtụchara aha nwere ike ya ya dịrị ya possible biko ya gakwuru onye dibịa gaa you know ka e lee ma a ga-emetụgasị ụmụ test mara ma ọ wụ the hernia makwaranụ the next step a ga-eteki okay again onye ahụ metụcha all these things m kpọrọ aha the lifestyle changes lose weight you know those things adịla eri oke nri at one time you know iriwe na ewelite i hie ụra welite pillow gị erila nri late before ị laba you know onye ahụ metụgasị all those things you know lifestyle changes o nwere ike help ya ọ bụkwa na ọ help then onye ahụ gakwuruzie dibịa ndị bekee ka e lee ma a ga-emezi surgery were fixie fixie the hiatal hernia okay aga m akwụsị ebe a i will stop here ngwanụ biko unu jisi ike okay unu nọrọ nke ọma jisinu ike ka emesịa